Sos carabineris de sa cumpannia de Lanusè, direta dae su capitanu Claudio Paparella, ch'an ispèrdiu una grefa chi in Ozastra bendiat droga. Custu manzanu sos carabineris de sa cumpannia de Lanusè chin sos militares de s'Istatzione de Santa Maria Navarrese, sos cassadores de Sardigna e su nùcleu elicòteros de Elmas ant eseguiu duas ordinàntzias de custòdia cautelare firmadas dae su gip de su Tribunale de Lanusè. Ana denuntziau a pede lìberu batos pessones, duas de Tortolì e duas de Girasole, pro sos reatos de ispàciu de droga. Sos arrestos sun, Salvatore Conti, barantases annos, residente in Tortolì chin pretzedentes ispecìficos, chi est a sos domiciliares, Mosè Cao chimbantabator annos de Lotzorai chi fit zai, In càrcere semper pro reatos de droga e depiat issire pròpriu oje. In s'ìnteri de sas indàgines, aviadas in maju de su duamizaseichi e acabadas in martu de cust'annu, sos carabineris an acertau a su mancu binti vèndidas de droga, su prus cocaina, in sos comunes de Lotzorae, Girasole e Tortolì. Un'atividade chi rendiat bene gràssias a sa rete de aprovigionamentu de droga maniada dae sos arrestaos, chi impreavana machinarios appositos pro iscopèrrere microspias e unu limbazu in suspu pro fughire a sos controllos. Cao, prima de s'arrestu aiat s'obbricu de firma ca fit implicau in s'operatzione antidroga chi ch'at ispèrdiu unu traficu de droga intre Sardigna e Puglia. De su duamiza e oto a su duamiza e seichi in Sardigna sos secuestros de mertze frassa fatos dae sa Guàrdia de Finàntzia e dae sas àteras fortzas de s'òrdine sunt tremiza otochentos sessantaduos, pro unu valore de barantaduos milliones de euro. Casteddu est sa provìncia chin prus secuestros, pro unu valore de bintisete milliones de euro. A lu denuntziare est sa Confcommercio Impresa Sardigna chi at elaboradu sos datos picande in cussideru sos nùmeros collidos dae sa Diretzione Generale pro sa Gherra a sa Contraffatzione de su Mise, Ufìssiu Italianu Brevetos e Marcas. e in su duamizedechesete si biet una crèschida ispantosa, sutalìniat sa Confcommercio. Dae sos primos datos, est dae su bàtoro a su ses pro chentu in prus pro sos capos de abigliamentu frassos, e sunt prus de duamiza sas etichetas de marcas famadas chi s'ufìssiu de sas doganas de Casteddu e sa Finàntzia ch'an secuestrau in s'aeroportu de Elmas in su mese de agustu. Un'aumentu chentza controllu, Chin nùmeros chi cunfirman chi s'abusivismu e sa mertze frassa bi sunu cada die in totube, nat Emanuele Garzia, su cussizeri de Confcommercio Sardigna chi est sichinde custu setore. Custa costumàntzia oramai est unu dramma sociale chin dannos pro sa salude de chie comporat e pro s'economia, su traballu e sos diritos sociales de sos produtos fatos in Sardigna. Sa Sardigna est pronta pro una batalla noba chin s'Unione Europea pro sa continuidade aèrea. No est sa prima. Ca Bruxelles, fintzas a como, at semper rispostu chi non e at mustrau pacu cussideru pro un'ìsula chi patit pro sos trasportos. A pustis chi s'Unione Europea at minetau una procedura de infratzione pro sos bandos de sa continuidade aèrea territoriale, cussideraos azudos de Istadu, sa Giunta regionale at detzisu de bocare s'atza. Sos sardos sunu tzitadinos de s'Unione Europea e an sos matessi diritos a sa mobilidade de totu sos àteros. Est una chistione de oportunidades parìviles e supra de custas si fundat sa continuidade territoriale nostra, a lu nàrrere est su presidente Pigliaru. Sa continuidade de como non fit adata a garantire custu diritu e pro cussu sa proposta nostra previdit prus bolos e prus postos a disponimentu rispettu a su passau, Chie istat in Sardigna l'ischit bene chi su trasportu aèreu est su ponte chin su mundu e dae custu dipendet sa possibilidade de nos podere ispostare at sichiu Pigliaru. Sos aereos, pro nois chi semus in un'isola, sunu che a s'arta velotzidade pro sos àteros. A nos pònnere tropejas propriu in sa mobilidade aèrea est sa pelea prus manna cajonada dae s'insularidade non riconnota Nois l'ischimus, at concruiu Pigliaru, ma lu depet cumprèndere s'Europa puru. Sa 'e dòichi batallas de s'Isonzo, chi totu connoschent comente sa batalla de Caporetto, est cussiderada sa derruta prus manna subia dae s'esèrcitu règiu in sa prima gherra mondiale. Su zudìssiu de sos istòricos at fatu intrare sa paràgula Caporetto in sa limba italiana comente unu sinònimu de derruta orrorosa. Sas anàlisis prus rechentes supra s'istòria de sa Gherra Manna, però, sun mudande su zudìssiu negativu de s'esèrcitu règiu, cussiderande sa diferèntzia de sas fortzas in campu e su truncamentu de sas lìnias italianas chin s'impreu de su gas. Sa batalla fit cumintzada a sas duas de su bintibator de Santu Gabine de su mille novichentos e dechesete e sas trupas austrìacas, contande supra s'azudu de cussas tedescas chi aiana lassadu su fronte russu, aiana atruncau sas lìnias italianas chi non fini prontas e non fini resessias a parare fronte a s'atacu. Sas trupas italianas si che fini dèpias retirare fini resessias a istabilire una lìnia noba in su Piave. De sa batalla de Caporetto e de sa gherra manna nd'ana faveddau eris in Nùgoro in s'intiri de unu cunvegnu, Caporetto, metafora della storia italiana, chi est istau fatu in sa sala cunferèntzias de sa Càmara de Cummèrciu de Nùgoro. A sa presèntzia de sas autoridades civiles e militares e de sa provìntzia e de sa Regione, Sunt intervènnidos su prefetu de Nùgoro Carolina Bellantoni e professor Aldo Accardo. De s'argumentu nd'an faveddadu s'istòricu Gianni Oliva e su generale Giovanni Domenico Pintus cumandante de sa Regione Militare Sardigna. In su campu isportivu Tommaso Podda de Nùgoro oje bi fit sa manifestatzione isportiva La Marcia in Più, unu torneu ube atlètica, fùbalu, pallacanestro e pallavolo pro disàbiles sunt andados a manu tenta, chin sa partetzipatzione de prus de chentu atletas diversamente àbiles bènnidos dae sos comunes de su distretu plus de Nùgoro. Sa manifestatzione, patrocinada dae su Comune de Nùgoro, l'at finantziada sa Regione Sardigna, e organizada a paris a su progetu Sport Terapia de sos assòtzios Asterix Nuoro e Speedy Sport Dorgali in collaboratzione chin sos istitutos Psico-Pedagògicu Superiore Ipsia e su Liceo Iscientìficu Indiritzu Isportivu. Pro totu su manzanu custos atletas an garegiadu in sas disciplinas chi pràticana chin profetu in sas sotziedades issoro, partetzipande a garas in totu sa Sardigna e in continente, Unu mundu, cussu de s'isport, chi a pustis de tempus meda at apertu a sos atletas diversamente àbiles chi mustran cada die de èssere prus abistos.